last week mdziko muno munalowa asilikali a israeli amayendayenda mtaunimu ndi anyamata a mcp magalimoto a ss rental cars ena amatiuza kuti Cholinga chawo ndi kuphunzitsa anyamatawo njira zamakono, koma ife timatsutsa. Asilikali amenewa anabwerera mishoni yaikulu kwambiri. Pamene amapanga mgwirizano mu 2020, Chakwera ndi Chilima anasaina agirimenti poyera. 5 years ya mcp kenaka 2025 to 2030 utm idzatsogole koma ali mkati mwa njira mpando unayamba kwakomera achakwera tikukumbukira 2022 gotani hara mzimayi wa ku mzimba anabwera poyera ndikulengeza kuti chakwera apitirize mpaka 2030 from there chilima anayamba kusalidwa apolisi anam'manga ndi kumutumiza ku khoti mbali nayi mcp inayamba kugulitsa chakwera ngati presidential candidate mu 2025 dziwani kuti milandu ya chilima imakhudza purezidenti ndi asilikali ankhondo mu khoti maloya ake amafuna maumboni kuchokera kumeneko mcp itaona kuti milandu ikukhudza chakwera anayithetsa ndi kuyambapo chinyenga mphunzitsi poyamba anamutumiza chilima ku tanzania then ku korea and lastly anampasa ndege yopita ku mzuzu mwina ambiri simukudziwa asanapite ku korea chilima ndi chakwera anasemphana nkhani ya mgwirizano pa msonkhano wa ku lilongwe purezidenti ananena poyera kunena kuti ayimira 2025 ndi mawu amenewa chilima anakwiya kwambiri ndi kuyamba pulosesi yofuna kuchoka mu tonse alliance the next day chakwera anamutumiza ku korea pofuna kumukhazika mtima pansi komabe pobwerera chilima anakonza plani yothetsa mgwirizano wa tonse alliance loya wake ralph kasambara anachoka ku blantyre ndi kupita ku lilongwe kuti akakumane naye akangofika from korea koma zachisoni mkulu ameneyu anafa mwadzidzidzi ku lumu kwake dr saulos chilima anali okhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi atangofika from korea anaganiza zokakhala nawo pa mwambo wa maliro boma nawauza kuti asakwere galimoto anawatumizira ndege ya malawi army dornier 228 inagulidwa ku germany zaka 30 something zapitazo saulos chilima ndi omuthandizira 8 anayamba ulendo wopita ku mzuzu cha ma 9 koloko mmawa pofika 10 koloko ndege inasowa anthu okhala midzi ya chikangawa anamva saundi ya chinthu chophulika ngati bomba ena anaona ndege itayima m'malere anadziwitsa apolisi komanso akuluakulu a boma sanalabadire purezidenti ndi nduna zake maminista anadziwa cha ma 10 koloko mmawa kuti ndege yasowa koma anaziyendetsa mwachinsinsi zili ngati inuyo mumakhala ndi mwana everyday pakhomo pano mwana uja wasowa inuyo mukhoza kudabwa kuti kuti mwana ameneyu ali kuti ndi zimene zinachitika pa 10 june pamene dr saulos chilima vice president wa dziko la malawi anasowa ndege yake inasowa chakwera ndi nduna zake a richard chimwendo banda zikhale ng'oma kunkuyu inuyo mukhoza kuona zimene amachita zikhale ng'oma ndi chimwendo banda kumaliro a kasambara chifukwa maliro aja amaonetsa live amaoneka kuti anthu aja akulemberana ma text they are very busy anadziwa kuti ndege ya chilima yasowa koma sitikudziwa zoti amakambirana chani amaziyendetsa zinthu mwachinsinsi ku iran ndege ya president raisi itasowa nthawi yomweyo akuluakulu anadziwitsa dziko searching operation ndi kuyamba ku malawi kuno ndege ya chilima itasowa president anabisa ndi kumaulula after 13 hours anapangisa press briefing 11 koloko usiku nkumatiuza kuti achilima sakupezeka nthawi yonseyi amadikira chani akuluakulu the state of urgency is what people were looking for in this matter social media italengeza kuti chilima wasowa aboma amatsutsa akuti fake news and propaganda anapangisa cabinet meeting around half past 10 ya usiku amakambirana zichani mukunena kwawo akuti ndege inauzidwa kuti ibwerere ku lilongwe chifukwa ku mzuzu kunali nyengo yoyipa thereafter pobwerera inakaomba phiri ndi kugwa komano ifeyo potengera ndi mmene ndegeyo ikuonekera sinayake moto kusonyeza kuti inalibe mafuta apurezidenti atiuza kuti anthu onse 9 amene anakwera ndegeyo aferatu on the spot how did he know this investigation yake apanga litiro kuti adziwe zimenezi ifeyo ngati amalawi tikayiona ndege zikhoza kutheka ena anali ndi moyo komano amwalira chifukwa cha kunyalanyaza kwa boma inu ngozi yachitika 10 koloko mmawa akutumiza asilikali 8 asilikali 8

akupita ndi kuipeza inu muganiza kuti angapezepo munthu wamoyo after 27 hours a president chakwera anatiuzanso kuti ndege imeneyi inagwera mu nkhalango kumapiri kosafikira anthu koma zimene taona inagwera pafupi kwambiri ndi midzi yokhala anthu 100 meters near the village komanso 1 kilometer near the road amalawi mukufunanso umboni wanji woonera kuti saulos chilima wachita kuphedwa ndikuwuzeni malawi army imapita ku chikangawa nthawi zonse kukanda makala training yawo amapangira konko zoona angalephere kupeza ndege ndege yonyamula vice president imene yagwera kufupi ndi midzi in addition ndege imeneyi inalibe transponder aircraft is allowed by law to have a transponder ikasowa akatswiri amaipeza pogwiritsa ntchito kachida kameneka koma achilima ndi anzawo anakwera ndege yopanda transponder nkutheka wina wake anauzidwa ndi adani osekelera kuti achotse transponder yo or else anaipanga off as a suicide mission chifukwa tiyeni tiuzane zoona pano mboma umutu anthu amadana and to the extent yoona kuti amafuna kuphana so transponder ndege iliyonse imaloledwa kukhala ndi transponder ndege iliyonse imene ifuna kuuluka mmwamba kandi chani imayenera kukhala ndi transponder kandi helicopter koma ndege ya chilima inalibe transponder chifukwa chani ndiponso amene anachotsa transponder ndi ndani komanso nkutheka kuti mwina transponder inali pompo koma wina wake anachita off mwadala anatumidwa ndi adani osekerera kuti amuphe chilima tikufuna tidziwe zimenezi ndege zonse zimene zinalowa mdziko muno pa 10 june zimaoneka pa radar yokhayo ya chilima ndi imene imasowa tikufuna independent body osati yochokera ku malawi ayi tinaona independent body mutammanga mayi uja martha chizuma munakhazikitsa ka independent body kotsogozedwa ndi minister of justice corrupt minister of justice pambuyo pake chilungamo sitinachione panopa tikufuna independent body yochokera ku sadc region ipange kafukufuku nkhani imeneyi akuluakulu dziko linauzidwa kuti ndege sikupezeka zikhale ng'oma anatuma apolisi azisaka ntchire koma chilungamo akuchidziwa kuti ndegeyo yagwera kufupi ndi mudzi komanda wa asilikali valentino phiri kumachita kunena poyera akuti agwera malo owirira kwambiri asilikali akuvutika kupitako what a shame akanakhala nzeru anthu amenewa akanatula pansi udindo pamodzi ndi chakwera wawoyo anthu 9 apita osadwala just because wina wake anali careless pa ntchito yake dr saulos chilima abdul lapukeni shanil dzimbiri daniel kanyemba lucas kapheni owen sambalopa chisomo chimaneni major selemani komanso major aidini onsewa apita chifukwa cha kunyalanyaza kwa chakwera amalawi tikulira misozi yathu ndiyochuluka chakwera udziwe zimenezo ndinamva chisoni dzulo ndimaona ya times kuona ndithu amayi joyce banda kodi amayi joyce banda muli ndi nzeru dziko likulira likulira saulos chilima comrade mnyamata amene amakondedwa ndi anthu ambiri koma zoona amayi mungayankhule kuti ayi saulos chilimayo ndi mwana wanga koma ndithu ndiku- ndikuthokoza inu a times chifukwa chonena kuti simukudanisa anthu kodi tilephere kunena chilungamo just because simukufuna kuti mumve chilungamocho aboma amayi joyce banda kodi inuyo osanena kuti aboma alephera kunena za ngozi imene iyi after itangochitika ndikumanena after 13 hours can, can, can't you see that can't you see that is a problem can't you see that mwana wakoyo chilima what you say you say chilima ni mwana wako chilima si mwana wako joyce banda you're very evil chifukwa sungamanene kuti yayi aboma akuyesesa akuyesesa chani pamene chilima amaphupha ndi moyo 10 koloko ya mamawa koma chakwera dala kudziwa chilima akuphupha kuchikangawa koma chakwera kudziwa and you, you know also chifukwa chakwera wanena kuti amakudziwisani munali mukudziwa but you can't even explain that instead kunena kuti ayi a times mwachita zinthu zabwino kwambiri e komanso inu a- a- anyamata ma propaganda musiye zimenezo sitikupanga propaganda this is reality i want to tell you joyce banda today ndi chifukwa chake iweyo unabesa ndalama za cashgate zijazo just because of your useless useless thinking we are crying for chilima and you are talking shit on the radio station momwe tidzudzule akunkuyu chifukwa chochedwa kuwauza amalawi kuti chilima ngozi yachitika ku- chilima tikanadziwa kuti ngozi ya chilima yachitika even ena a ife amene tikhala south africa tikananyamuka pa ndege ndikupita kukamsaka chilima ku chikangawa forest but why muku- mukuuzana 11 koloko usiku cholinga mukudikira kuti munthu aphuphe mpaka amalizike then after that mpaka muna- munachita suspend searching operation yet kenaka mukupanga cabinet meeting half past 10 ya usiku and you are saying no talakwisa ofunika sopano tiwauze kuti tikusakabe but you were not searching ndege ija yapezeka ndi anthu akumidzi joyce banda shame on you amalawi history is the best teacher ndimanena nthawi zonse dunduzu adambwandika muzu pa nkhani ya nkula falls anaphedwa pa ngozi ya galimoto ku zomba mcp imatiuza kuti anagwera mutsinje komano malipoti enieni amati galimotoyo anachita kuigwetsera ku phompho pa bridge ya thondwe dunduzu amachokera ku karonga iyeyi pamodzi ndi sir henry phillips anabweretsa magetsi a nkula ku malawi kuno ngati tili ndi magetsi ku malawi kuno amene anabweretsa ndi sir henry phillips komanso dunduzu chisiza ndi amene anakatenga ngongole ku united kingdom ndikupanga nkula falls ijayo kamuzu asakunamizeni kamuzu sanapange chilichonse kumalawi kuno he was a fake augustine bwanausi mp wa ku blantyre adasusana ndi kamuzu pa nkhani yolipisa zipatala za boma mcp inkafuna kumupha atathawa ku zambia anamusatira komweko ndi kumusowetsa za orton chirwa ndiye mukuzidziwa kale anamugamula kuti akaphedwe pamakako mpaka anafera ku ndende atakhala kwa zaka 11 imfa ya chikangawa forest yatikumbutsa thambani sewa kumwanza nduna zitatu zotchuka zinaphedwa ngati agalu aaron gadama dick matenje twaibu sangala komanso mp waku chikwawa david chiwanga amene anapangisa kuti kamuzu akhale pa mpando ndi anthu ngati henry chipembere chisiza ndi kanyama chiume onsewa sanadyerere anawathamangitsa komanso kuwapha popanda chilima chakwera sakanakhala president lero mukhoza kuona nokha kuti mfanayu sanadyerere anampekera milandu yakatangale anagwirizana kuti 2025 adzamusiyira udindo koma mcp inamubloka ndikuyamba kumkozera ziwembu the guy was living pakati pa mimbulu yosekerera mimbulu yolusa mimbulu yosekerera mukukumbukira sidik mia anayeserapo kukokera ubale ndi mcp chipani cha mwazi lero ali kuti mukamvetsera ma press briefing awo akulankhula zambiri koma sakunena za asilikali a israeli amene analowa mdziko muno pano pakumvetsedwa kuti ena mwa asilikali amenewa achoka usiku wathawu kubwerera kwawo ndikufuna ndilankhule ndi ana ma 2000 chifukwa amaoneka kuti zambiri samazidziwa akapita kovota they just vote they don't know what they are voting for si onse akuti ambuyeambuye akalowa ufumu wakumwamba sikuti onse akudya pa maliro amakhala ndi chisoni we must be very careful with crocodile tears kamuzu banda anali ndi gulu lotchedwa payoniya anyamata ake amaphunzitsidwa za uchigawenga ndi anthu a ku israeli payoniya imatha kupita kunja ndi kukapha munthu wotsutsana ndi mcp example Attati Mpakati anaphedwa ku zimbabwe pa hotelo ndi kukatayidwa ku bini Mkwapatira Mhango ndi banja lake, anthu onse 11 anaphedwa ndi mcp ku zambia maphunziro a ziwembu zonsezi amachokera ku israeli ndiye muone lero chakwera wangolowa m'boma wayambapo ubale wa mphamvu ndi dziko la israeli asilikali angobwera one wiki ndege ya vice president ndi kumagwa tikufuna mayankho pa nkhani imeneyi ayuda amenewa akanabwera mwamtendere tikanamva pa wayilesi komano zaonesatu kuti anali ndi mishoni yoopsa that's why government was hiding sitinamva akunkuyu azikhali ng'oma ndi anzawo onse achakwera akunena kuti ayi mdziko muno mwalowa asilikali sananeni they just come in hiding after one week the president plane vice president plane yachita crash and they left What is that? Mwachidule, Saulos Chilima wafa pamene anali ndi mafunso ochuluka. MCP inachita betray. Afiti opemphera. Kumalira misozi yosamba pansi pa mtima akudziwa chilungamo. May his soul rest in peace.